igbo bụ igbo mma mma nụ mụnwa bụ dr chinyere abịakwutekwukwa unu ọzọ ka anyị nọkọrịta n'ụbọchị nke tata ama m na unu ga na-asị kee ihe anyị nwere ikwu taa ihe anyị nwekwanụ taa bụ isi nri achọrọ m ka m gosi unu otu e si esi ezigbo ji na akwụkwọ nri nke i richa i kwete na ee na i riri nri na-edozi gị arụ unu ga-abịakwanụ ka anyị siwe ya ka anyị hapụ igbu oge banyekwa n'isi ihe kewe onye nwa anyị ga-ejikwa sie ya bụ ji na akwụkwọ nri n'ụbọchị tata bụ ji akwụkwọ nri nke anyị ga-eji taa bụ ụgụ mana ị chọkwara i nwee ike iji green maọbụ akwụkwọ nri ọbụla ị chọrọ alibasa nnu ose azụ mmanụ nakwa ụkpaka ụkpaka adịrọkwa oke mkpa ya kwa na ị chọrọ ị ma ntinye ya na nke ị na-esi anyị bidozie anyị ga-ebu ụzọ bacha ji anyị anyị ga-abacha nke anyị ga-eji sie ya maka na ndị m na-esiru eburọ ibu m ga-abacha obere ji m becha ya obere obere m bịa bachawazie ya abacha ya ka e wepụcha azụ ya anyị abachachagokwanụ ya bụ ji anyị ga-abịazi ka anyị berie ya saa ya tinyezie ya na ite m na-eberi ya kịrịkịrị ji e nwekwaranụ ji dị iche iche n'afịa e nwee iyo e nwee nwokpoko ji ndị a m kpọ na-asọkwanụ ụsọ ha nwa ka m na ejikarị esi nri maka ụsọ ha na-adị iche na nri ji na-enyekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'ahụ ji na-enyekwa ike ji na-edozikwa arụ akwụkwọ nri na nke ya na-enye anyị asachago m ya bụ ji tinye ya n'ite gbanye ya mmiri tinyekwu ya obere nnu m ga-esikwasịzi ya ka o yee

m ga-eji nwayọọ nwayọọ mepee ya wepụcha ọkpụkpụ niile dị n'ime ji a ime azụ a wepụcha ya nwayọọ nwayọọ maka nwatakịrị na-erikwu ji a ọ dịrọkwanụ mma ka ọkpụkpụ gbado okenye ọ wụzịkwa nwatakịrị jiri nwayọọ nwayọọ gaa ya aka wepụchaa ọkpụkpụ niile dị na ya nke a nwayọọ nwayọọ tinye ya aka n'ahụ niile ewepụchagokwa m ọkpụkpụ niile dị n'azụ saa ya m ga-abịa bezie alibasa m ewepụgo m azụ ya sakwa ya mmiri ọ na-adịkwa mkpa ihe ọbụla ị chọrọ iji sie nri ịsa ya ọfụma maka na o nwerọ onye chọrọ ibunye onwe ya ma ọ bụkwanụ ndị ya na ya bi ọya anyị amarọ aka metụchara ihe ndị a n'afịa so ọ dị ezigbo mkpa na anyị sara ọfụma ọ dị ụzọ dị iche iche eji ebe alibasa nke onye nke onye kakwa mfe nke kakwa mmadụ mfe imewa ihe anyị ma wụ gị berie alibasa gị ka o kwe gị oriri amakwa m na ịnọ n'ụlọ nke covid-19 a butere na a ga na-anọ na anyị ọ maragokwa anyị ahụ anyị jiri ya na-abakwara onwe anyị uru ihe a wụkwa ohere ndị chọrọ ịmụ otu esi esi nri ma otu esi eme ihe ndị ọzọ dị iche iche chukwu nna daalụ na emego ya mfe ị gaa na ịntanetị ị ga-afụ ụzọ ole ma ole esi eme ihe ọ dịkwanụ ka otu m si esi ihe a kịta i nene i nyekwa ndị enyi gị ka ha fụkwa otu esi esi nri ọkwa ya ihe a na-aga anyị na-ewepụ uche anyị na ajọ ọrịa nke a nke kakwa mkpa na-edebekwa iwu niile etiri maka iji benata ọrịa nke a na-akwọ aka anyị otu e si sị anyị na-akwọ ya na-ejikwa hand sanitizer etekwa n'aka na-anọkwa n'ụlọ na-anọkwa n'ụlọ maka ị nọrọ ụlọ be gị mụ anọkwa na nke m ọrịa nke a ama mfụkwa otu ọ ga-esi fee ebechagokwa m alibasa m

ndị anaghị eri ose ọfụma na mụnwa na-eri obere asachagokwa m akwụkwọ nri anyị kịta m ga-etinyezi ya na ite ebe ji anyị na-asụ maka ji anyị esigo kewo nkeji iri na abụọ m ga-etinyezi akwụkwọ nri ji dị n'okpuru m tinyezie akwụkwọ nri m ga-emechizi ite ka ọ sụọ ọ sụtazịa m wụpụ ya ji anyị ka dịkwa n'ọkụ ọ sụtazịa m wụpụ ya akwụkwọ nri anyị na ji anyị agbọgo ọfụma ji eghegokwanụ akwụkwọ nri asụgo ọfụma ya chọọ ka o dee ede kịta anyị ga-agbanyụzi ọkụ wụpụ ya n'ime ite zapụ mmiri agbanyezikwa mmanụ n'ite anyị ma na ya azapụgo mmiri ji anyị na mmanụ na akwụkwọ nri

alibasa a ga-eme nri ga na-asọ maka alibasa nwere otu o si eme ka nri na-asọwanye iche anyị makwa na alibasa na-adị mma n'ahụ alibasa na-adị mma ọ na-achụkwa ọya ọ na-achụkwa ụmụ nka nke ọya dị aṅaa alibasa anyị etitugo otu nkeji achọzi m itinye ụkpaka ma ọ bụkwanụ ihe anyị na-akpọkwa ụgba ụkpaka na-adị mma n'ahụ maka ndị chọrọ ịtanata ahụ ọ na-enyekwara aka ụkpaka nwekwara ihe ndị dị iche iche na-achụkwa ọya ụkpaka na-enyekwa nke a na-akpọ protein ya na carbohydrate so iji ụkpaka sie nri dịkwa ezigbo mma ọ na-adịkwa mma maka ndị chọrọ itinye na nri ọ ezigbo ihe ọ na-emekwa ka ọ na-enyekwa ụtọ pụrụ iche na nri a ga-etinye ụkpaka anyị anyị esitụkwa ya ka m wụnyere ụkpaka anyị awụnye azụ tinye ose nwa m nwoke na-enyekwara m aka na-ekugharị ya ndewonu Ehe. ihe a na-esi nke ọma ọ na-esi nke ọma n'ezie anyị ga-etinyekwa nnu etinyekwana nnu ka ọ ṅaa ya ọ na-etinye nnu obere obere M ga-ewetakwa ihe ndị bekee na-akpọ seasoning cube ihe a anyị na-emekwa anyị ana-akwọ aka nke anyị ji aka mee anyị akwọkwa aka a sị unu nọrọ ebe a be m niile na-ekpo nri nke a esichabekwa ọ na-ekpo otu a mgbe a ga-esichazi ewu oya anyị ga-ekugharị anyị ga na-ekugharị ya ka o yekwa ekwekwala ka o ree ọkụ ekwala ka o ree ọkụ ọ dịrọkwa mma ma o ree ọkụ o rugokwa ebe nkeji anọ anyị ji siwa ma ụkpaka ma azụ nke a anyị ga-agbanyụzi ya ọkụ tinyezie ji anyị na ụgụ etinyego m ji na akwụkwọ nri n'ime ite ite a nwere ma ụkpaka ma azụ ma ihe a ma ose ma mmanụ anyị mara akwụkwọ nri na-enye ọbara maka ndị chọkwara ịta ahụ akwụkwọ nri dịkwa oke mkpa maka ọ naghị ebu ibu ya wụ na ị chọrọ ịta ahụ ị na-erikwa akwụkwọ nri ọfụma dịkwa mma maka na ọ ga na-emezi gị ahụ ị afụgo na nri anyị nwanụ oyekwanụ ebe a na-ekpokwa ọ dị m ka m riwazie ya mana ka m nwetụ ndidi ka m kugharịcha ya ọfụma n'ite a oya anyị esichego anyị esichagokwa n'ezie unu a na-afụkwa ihe nke a mgbe anyị na-asị na igbo nwere nri igbo nwekwanụ nri nekenenụ eo ka m bịa manụ m ihe m si ma ọ na-asọkwa ka o si asọ n'anya mana ama m na ọ ga na-asọkwa o ruo n'omume ka anyị nenezie n'ihe nwa anyị si ka anyị makwa ma ọ na-asọkwa n'ọnụ etu o si asọ n'anya mana ama m na ihe niile na-eme n'ebe a Mm. biko ji a mechiri akwụkwọ unu ama ihe wụ na ji mechiri akwụkwọ ka m kpọnụ nwa m nwoke na ọ nọ m n'akụkụ na ọ chọkwara iri ya bụ nri ka ọ mara ka o kwukwa ma anyị esitekwa ji ngwa ndewonu ka ọ dịwazianụ ụbọchị ọzọ daalụnụ